onye kara obi azabakwa ọnụwa na ndị ajụjụ a na-eje ndewonụ ụmụafọ igbo unu abọọla chi eji m aka ahụ dị unu mma ndewonụ ekelee m unu aha m bụ maazị nnadozie igbokwe n'ụbọchị nke taa ana m ewetara unu ihe ọmụmụ n'asụsụ igbo ka anyị si emekwa ya bikonụ anyị na-ekelekwa unu ka unu si akwado anyị n'ihe onyonyo anyị na-emere unu n'ụbọchị nke taa ihe anyị ga-amụ bụ ngwaa okwu ngwaa okwu kedu ihe bụ ngwaa okwu ngwaa okwu bụ okwu ihe ndị Igbo ji emegasị ahịrịokwu ihe ndị Igbo ji emegasị ahịrịokwu ọ ya nwa bụ ngwaa okwu ndewonụ anyị ga-ebido na ngwaa okwu ịbụ ịbụ ịbụ ngwa kedu ka ndị Igbo si a okwu ịbụ a bụ m abụ m ị bụ ị bụ ọ bụ ọ bụ unu bụ ndị unu bụ ndị anyị bụ ndị anyị bụ ndị ha bụ ndị ha bụ ndị ka m kwukwaa ya ọzọ abụ m ị bụ ọ bụ anyị bụ ndị unu bụ ndị anyị bụ ndị ha bụ ndị abụ m ị bụ ọ bụ unu bụ ndị anyị bụ ndị ha bụ ndị ugbu a ọ bụrụ na ị ka na-ekiri anyị anyị na-ayọ unu biko tụsara anyị ozi anyị na ihe onyonyo anyị ka ndị mmadụ chọrọ ịmụ igbo ịmụ asụsụ igbo nwee ike na-enweta ihe onyonyo anyị kwadokwenụ anyị ọfụma ka anyị gakwanụ n'ihe ngwa okwu ọzọ ngwa okwu ọzọ anyị ga-eme taa bụ inwe inwe inwe kedu ka ndị Igbo si enwere m e nwere m e nwere m i nwere i nwere o nwere o nwere unu nwere unu nwere anyị nwere anyị nwere ha nwere ha nwere ka m kwukwe ya ọzọ gekwenụ ntị enwere m i nwere o nwere unu nwere anyị nwere ha nwere o doro unu anya ekene m unu ka anyị gakwanụ na ihe ngwa okwu ọzọ ngwa okwu ọzọ anyị ga-eme taa bụkwa ngwa okwu ịga ịga kedu ka ndị Igbo si ngwa okwu ịga agara m agara m ị gara ị gara ọ gara ọ gara unu gara unu gara anyị gara anyị gara ha gara ha gara ka m kwukwe ya ọzọ unu ana-egekwe ntị a gara m ị gara ọ gara unu gara anyị gara ha gara ihe a bụ ngwaa okwu anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị nke taa mana o nwere ihe m chọrọ ka unu mee achọrọ m ka unu jee na ihe edemede na comment section gaa were ihe ngwaa okwu unu mụrụ taa were meere m ahịrịokwu ahịrịokwu unu ga-eji afrịka afrịka ụlọ ụlọ ahịa ahịa ị nwere ike iwere okwu a niile wee mee ọtụtụ ahịrịokwu dị iche iche aga m enye unu obere atụmatụ abụ m onye afrịka abụ m onye afrịka achọrọ m ka ị meere m ihe ahịrịokwu nke gị na ihe edemede comment section ka anyị were na-amata ndị na-amụta ihe igbo bụ igbo ekele m unu asị m nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ ya dịkwara unu na mma dịkwara m na mma ka ọ dịkwanụ na mgbe ọzọ aha m bụ maazị Nnadozie Igbokwe ya gazie ọ fụrụ dịka akala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọgwụgwọ mkpụrụ aka onye ga